Ya ha. Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile, Chukwu okike Abịama, ọkụ na-agba ọzara nwa, onye ukwu na-eme mma, mgbe e chesị na olileanya agwụgo, Eze ndị eze ị bụrọ mmadụ nke na-atụ asị. Chukwu okike abịama abịakwana m ọzọ. Shalom. Shalom ụmụ Chineke, ụmụ Chukwu okike abịama. Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile. Chukwu na-adị m onye obi ebere, onye obi ọcha. Chukwu Nna nke kere enuigwe na ụwa niile, kee ihe niile dị n'ime ya. Ọ bụ ngịnwa ka m na-akpọku and ọ ngịnwa ka m na-akpọku n'ugbu awa a, na-asị na akpọ m isi ala nye gị and ebunye m aha gị enu, Nna m. Ekwetara m na Nna so much, Chukwu Nna, Chukwu Nadị m. Papa, abịagokwa m as nwa oru gị na ozi ị dunyere m ka m na-eje ihe ị sị mụ kwuo ka m na-ekwu okay ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị

chukwu okike abịama ana m ekene gị na-ebunye aha gị enu o ihi na ọ bụ gị bụ okwuchaa ọ gwụ chineke nna chineke ọkpara na nke mmụọ nsọ

maka na ama m onye wụ Chukwu na dị m. Ana m ekene gị papa na ugbu awa a, na-ekenekwa gị na-ekenesi gị ike. Bịa na-ekenekwa gị n'isi ụmụ Biafra. Ekwensu na ndị otu ya sị anyị akpọzina afa ebe anyị si wee bịa ụwa. o nwere ndị o nwere ike ịgwa ụdị nonsense ọ wụrọ mụnwa ana m akwụsị ịkpọ ebe m si or ana m akwụsị ịkpọ chineke m ka m kpọwa gịnị egbe enuigwe gbarikwa ha niile agba ma gbuwacha ha isi ha chịpụta ha ụbụrụ isi ha ụmụ ekwensu na-agagharị to and fro to and fro ya wee okwu nke chineke gwa anyị na ekwensu enwerọ ebe obibi na ihe ọ na-arụ n'ụwa bụ roaming up and down to and fro he has no bus stop he has no rest he has no resting place na ihe ọ na-arụ bụ ịgagharị na-achọ ndị ọ ga-eme gịnị ndị ọ ga-edisivu ndị ọ ga-egbu ndị ọ ga-aṅụ ọbara ha mana chukwu okike abiama chineke ụwa niile anụ ụwa niile bụ anya na-ene ụwa ọ na-afụ ihe niile ekwensu na ndị otu ya na-eme maka na ihi na ọ chineke ka ọ wụ mgbe ọ ga-ebido nke ya ekwensu ga na-achọ ebe ọ ga-agbakpu ọ gaghị afụ ebe ọ ga-agbakpu maka ọ ga-ata afụfụ ya na ndị otu ya bịa na-ekene gị papa n'isi ụmụ igbo ụmụ biafra ụmụ igbo bịa na-ekene gị na ana biafra bịa na-ekene gị na ihe ọma niile ị na-eme akwụkwọ nsọ mere ka ọ dị clear na ọ sị

forevermore. Anyị ga na-eprezi ya ma ọ dị njọ ma ọ dị mma anyị ga na-ebunye aha Chukwu Okike Abiama elu maka na ihi na ọ naghị anwụ anwụ i kwetara na Chukwu Okike Abiama n'eziokwu n'ime mmụọ chukwu okike abiama ọ nyanwa kere ụwa niile nyanwa ke mkpụrụ obi niile na-eku ume nyanwa wụ almighty everlasting father nyanwa wụ oje na mmụọ oje na mmadụ nyanwa wụ ihe ọbụla a like kpọọ ya a kpọrọ ya jizọs kraịst o kpọọ chukwu okike abiama aha niile ha kpọrọ ya gịnị bụ aha ya whatever whatever aha ya wụ yahweh chukwu okike abiama ọkpara ya yahushua a na-akpọ jizọs kraịst anyị niile bịara ụwa bịa kwudo iwu nke chineke bịa mata na o nwere onye karịrị ihe niile dị n'ụwa a na aha ya bụ chineke chineke is chineke chineke is almighty god chineke is Yahweh, Chineke is everlasting God, everlasting covenant, everlasting ki- eh, eh, eh, King of glory. O si n'ala Igbo. Yes. A naghị enyo ya enyo. Ọ nya kpata ekwensu ji na-agba mgba niile mana ọ g- ọnwụ ya erugo nso. Chukwu okike Abiama is Almighty God, Almighty Father. and o nwere onye ga-eche ya aka mgba o nwekwanụ onye ga-ewenyere ya aka enu na ọ chọrọ i- i- i- i- i- ịnụsa chukwu okike abịama ọgụ ọgwụgwụ oge ka anyị nọ n'ime ihe a ọgwụgwụ oge means end time o kwuru ya ekwu n'ime akwụkwọ nsọ sị N'oge ọbịbịa ya rue, na ihe iche iche ga na-eme. Mana akwa m na-ebezi wụ Chineke biko. Ka ihe a ghara abụ na nọọ before ị na-abịa ụmụ Biafra niile ekwensu egburie ha. No. maka ụmụ biafra ana biafra wụ ana chineke really na ọ wụrọ everybody ma chineke dị mana ọ wụrụ na ụmụ biafra mata onye ha wụ ha ama na ha wụ ụmụ chineke kwọrọ aka wee kee asịkwa m gị na ọ wụrọ chineke kere ndị ọcha ọ wụ chineke kere ụwa niile ke ndị ọcha ke mkpụrụ obi ke ihe niile dị n'ime ya and eh, ndị na-efekwanụ Chineke a n'ana Igbo na-ewepụta obi obi ọcha ha wee na-efe oke mkpuma a bịa na ịgụrụ ya egwu gospel a na-ewepụta obi wee gụọrọ ya egwu too ya eto It's all right. Praise Yahweh, Chukwu Okike Abịama, Chukwu Nnadị m, Chukwu Mmụọ Nsọ, Odogwu Akataka, o bi n'igwe nke isaa ma were enu ụwa gbakwasị ụkwụ. Oje na mmụọ, oje na mmadụ, ọkala mmadụ, ọkala mmụọ. Papa, ana m ebunye aha gị enu.

your life to Yahweh. ụmụ biafra nnọọnụ ọ bụ n'aha chukwu okike abịama na ọkpara ya na nke mmụọ nsọ ka m ji wee na-ekene unu chukwu nnadị m chukwu nnadị anyị chukwu okike abịama sị mụ gwa unu na ya eke na ya na-ekenekwa unu na ya nọnyere unu sị unu atụna ụjọ yes ife ọ gwara m bụ unu ka m na-agwa unu o nwe ike olukwo very simple egwu atụna unu ụmụ biafra na onye nwa wụ chineke oke mmiri na-ebu ogwe ikuku ama n'ọnya nwanne otu onye

na ọ bụrụ na anyị mata onye ahụ ụjọ agaghị atụ anyị ọ nya nwa kere ọbara dị anyị n'ahụ nya nwa kere ndụ nya nwa kere ume anyị na-eku ma ndị ụmụnne anyị ndị egbugoro egbu ọ nya nwa kere onye ukwu kee onye nta ekwensu a na-awụfu ọbara nya nwa kere ya nya nwa maara otu ọ ga-esi wee dị ya otu ebe ọ wụ that na ken nechara anya tụtụrụ nwanne ya nwoke bụ ebel gbuo ya chukwu ọ gbachiri ya nkịtị chukwu okike abịama gbachiri ya nkịtị chineke agbachiri ya nkịtị onye gwa gị ihe ken na-apass through n'ụwa a, ị ga-asị ọ gịnị the same ken a na ndị otu ya na ụmụ ya bụ ndị a na-eme mkpamkpa a n'ala igbo na na ụmụ chukwu ụmụ chukwu okike abịama sị na na ha chọrọ ịnọrọ onwe ha na achọrọzi iso ekwensu wee na-akwọ aka na-eri nri na achọọkwanụ isozi ha ka onye ọbụla nọrọ nke ya fee chineke ya eziokwu n'ime mmụọ ụmụ ekwensu wee sị mba wee tụtụrụ the shepherd wee tụtụrụ ya shepherd shepherd chineke nna wetara for ụmụ biafra kwụrụ nnamdị kalụ wee nwụrụ ya jee tụnye ya na mkpọrọ ha ha abanyego nsogbu ka nsogbu nsogbu ka nsogbu a niile confusion nọzi n'etiti ha na but ha amarọ ihe ha ga-eme ha amarọdị where to start from ha amaghị what to do eche na ihe a ga-eme bụ ịbịa na-atụtụrụ ọbara na-awụfu ọbara ha niile ga-agwụ ihe ga-afọdụ n'ala obodo ha bụ ndị a na-ayọ ayịyọ ndị a na-ayọ ayịyọ enweghị ụkwụ enweghị aka bụ ihe ga-afọdụ because ha niile ga-anwụ nwụọ pịị otu a ka ọ dị site n'ọbara nwa atụrụ nke Chineke chineke sị m gwa ụmụ biafra unu atụna ụjọ unu atụna egwu na shrine a chọrọ ịṅụ ọbara arụsị a chọrọ ịṅụ ọbara n'ala igbo ga-atagbu onwe ya n'afụfụ very soon the other my video ekwuru m ya na shrine naabọ ga-anụ ọgụ and this shrine naabọ ebido ịnụ ọgụ na ọ ga-awara ntị ụmụ Biafra ebido igbusisi onwe ha unu biko nụ, unu egbusizina ụmụnne unu unu egbusizina ụmụnne unu because onye ọwụna gburu nwanne ya ga-ata afụfụ n'ọbụ aka Chukwu okike abịama ihe ọ sị m gwa unu onye ọbụla wụfuru ọbara nwanne ya nwoke ma nwanne ya nwaanyị ga-ata afụfụ Chineke Chukwu okike abịama sị m zie ụmụ Biafra Unu kee nkwụcha chere ndị iro, Kụlai lei zihihi na ndị iro si na abani ka ha ga-eji wee bịazi ije a na abani ka ha chọrọ iji wee na-apụta na-egbusisi ụmụ Biafra mana ụjọ atụna unu Chineke nọnyere unu ekpere m na-ekpe wụ na ụmụ Biafra ndị a na-anụkwa ọgụ a ọ bụrụ na unu wụ ekwensu ọ bụrụ na unu kwadoro ka unu wụfu ọbara ndị mmadụ mana ekwensu batara n'ala Igbo unu wee jikere sị ekwensu a n'ụzọ ọbụla o si wee chọọ ya na ọ ga-afụ ya na ọ ga-afụ ya site n'ọbara the lamb of Yahweh Chukwu Okike Abịama a ga-ata afụ ọkwa ife ihe ọ na-epigharị bụ agwọ a chọchọ ebe ọ ga-eji ije nwụọ ọbara ọ sị na ọbara ụmụ igbo ka ọ ya ọ nwụgbuo onwe ya ekwensu asị m gị na ị nwụgbuo onwe gị ọgbanje asị gị na ị nwụgbuo onwe gị mamị wọta asị gị na ị nwụgbuo onwe gị akwụkwọ nsọ mee ka a mata na afa ndị a niile bụ aha ọjọọ ama m atụ ụjọ unu and ana m efe unu

O nweghị ihe ọzọ bụ aka ọrụ ha bụ ijoin ekwensu na-anwụ ọbara na-egbusisi. Mana ihe unu kwado ime n'ana Biafra, unu agaghị asucceed cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Maka na ihi na Chineke Nna Chukwu Okike Abịama gwara m na onye m gọziri nwee ngọzi, onye m bụrụ ọnụ nwere abụmọnụ. Unu amaghị onye m bụ. chineke ma m ekwensu sef na onwe ya direct ma onye m bụ ana m atụ ụjọ ya maka na ọ ma na ọ kpa m aka ọ nọ na nsogbu chineke gwara ya i gbuo m ị nọ na nsogbu ị hapụ m ndụ ị nọ na nsogbu ọ mụnwa wụ that obere nwa that nọ na agba ọbịa mgbe chineke akpọ m oku ọ mụnwa togide na bụ oke ibiri nwaanyị na-agwa gị okwu ekwensu sị gị hapụ ụmụ igbo ka ha na

Oh God of mercy. Ka m gwa unu, ndị enuigwe akwadogo ọgụ. And ihe a na-adanị ga-aga round the whole world. Ụwa niile ga-etesti this pain. M na-agwa unu wụ eziokwu ihe Chineke sị m na aga m ezi mana ọnụ oyibo ka m ma-eji wee zie ha the ozi. Ebe ọ bụ na ihe na-emebi o nwere onye o nwere onye kọntrị kọntrị ọbụla pụtanụ wee sị na ihe a ha na-eme ndị Biafra na ọ dịrọ mma gwakwa na onye otu ha hapụ ha ha naa onye chọrọ ịna hapụ ya ka ọ naa n'ihu mmadụ n'ihu mmụọ na ana mmụọ n'ihu chineke ụmụ biafra kpegburu gị ekwensu mụnwa na-agwa gị ụmụ biafra ha kpegburu gị ha winiri gị na court of heaven and earth ha kpegburu gị ọ wụ na ị marọ ka ị ma ha kpegburu gị somebody gị na ya na-abụ na ọ sị gị na ya chọrọ ịna isi maka ka ọ ya esi wee naa kama ọ ji ana igbuo gbuo na onwe unu rie anụ onwe unu site na ọbara yahushua and nwa atụrụ a ngwa ọrụ chineke a unu ji bụ nnamdi kanu unu hapụrụ ya unu ahapụrọ ya ndị eluigwe ga-abịara unu ga-abịara gị agha ekwensu afụrụ m ya bụ gịnị ka a sụrụ ya n'oyibo ụgbọ ahụ eji eje agha I saw it a pakịrị ya ogologo ya ogologo ndị eluigwe bụ ndị nọ n'ime ya chineke sị mụ gwa unu unu atụna egwu mana unu ebuna ụzọ wee nye aka ọgụ na unu chọrọ ije agha na unu chọrọ agha mana ha si na be ha si na be ha bụ ekwensu chọgide unu bata na tere- territory nna unu o nwerọ onye ga-ana free ha ga-anwụ ahụ ọ nọ n'ime unu ọ kwadoro unu and ọ ga-enye o nyego unu ike mmeri ike mmeri o nyego unu ya onye ọwụna ya dị alert the only way a ga-esikwa defeat ekwensu na ọrụ ya wụ ekpere unu achọna okwu unu egbuzina ụmụnne unu ekpere ụmụ nwanyị igbo niile binye na ọtọ na ekpere na chineke na-anụ onu akwa nwanyị ọ na-anụkwa nke ụmụ nwoke mana nwa ya nwanyị mepee ọnụ kpọkwuo ya ọ na-aza ya kpata ndị igbo ji wee kpọọ ya chineke ụmụ nwanyị biko ka anyị kpọkwuo chineke ndị nke nọ n'obodo oyibo unu arelaxịna unu arelaxịna na nnukwu agha bụ ihe a biafra land with lucifer na-anụ ọgụ biafra land na satan the devil bụ onye na-anụ ọgụ ndị gịnị ka unu kpọrọ ya ndị ara a na-akpọ isi ala nye ha every year ha eje na-achụ ihe nwa ha na-achụ na ebe a ha na-eje every year na gịnị ka a na-akpọ ya ana m akpọrọ ha afa a sị na a na-aja atụ o- o- a- sọsọ ha nwa bụ ekwensu ha nwa ma ekwensu ha nwa na-eji okwute atụ ya gịnị ka ọ na-achụrụ ekwensu ị nọ n'ime ekwensu ekwensu wụ di gị wụrụ nwunye gị wụrụ ezinụlọ gị ọ ga-eru unu eje kpọ isi ala nye unu rụzie unu ewere okwute na-achụ ya ha chụgide ya chụgide ya ọ gbakpuo gbakpute na naijiria from naijiria chọkpụọ mkpamkpa banye obodo oyibo mgbe ihe a bidoro gbakpute na naijiria wee ekwensu a apọblish m ya ma na ịntanetị ma na fesbuk gwa ha na nekwa ihe chineke ziri m na afụrụ m ekwensu ebe ọ batara na naijiria tụtụrụ ndị mmadụ na-egbu na-anwụ ọbara ndị mmadụ a na-agba helter-skelter how many people commentiri how many people likere ya ọ daa ọ daa e don happen be e don happen ọ daa ọ daa na now ọ bụrụ ihe mmadụ na-eje ihe ka m gwa unu ịntanetị bụ ana mmụọ ana mmụọ ana ekwensu ka ọ wụ ihe ọwụna i mere nke i kwuru ekwu anyị rekọd na everything down ikpe a chineke ya ekpe anyị anyị niile ncha ihe i kwutara ndụ i bitara ihe i kwutara na fon ihe i kwutara ọ ga-eji wee kpee gị ikpe everything nọ there njọ gị niile adịgo rekọd down ịkwesị rekọd ọnụ ya ihe ọma gị niile is rekọd a tụtụrụ ha na-egbu m bịa na-ekwu na-ekwu ihe m fụrụ na-ekwu ihe m fụrụ a chọ ka a rụkpọ onwe ha anya ịrụkpọ onwe ha anya bụ a chọ ịgba m itiri na ka m ghara afụzi n'ihe ime mmụọ again ama m how long o tekiri m wee kpee ekpere wee bee akwa before chineke e wee napụ ihe ekwensu ike ihe ihe ekwensu ji na-ebe akwa ahụ ọ ma na ụmụ biafra na na ya luzuru light na ọchịchị ga-akọva ya yes ekwensu ma na biafra na darkness take over them agaghị afụzi ụzọ ọzọ ọ bụrụ na ụnụ amara ka ụnụ ma ụmụ Biafra kwụsie n'ike n'ekpere maka na onye ọbụla jere agha so wee nụ agha o nwere ihe ọ nụtara Chineke nna ga-apịa ya ụtarị asịrọ m gị na Chineke sị gị jee buru egbe jee buru mma only prayer i teta ụra ụtụtụ gbuo ikpere n'ala ka ị na-akọmiti ezinụlọ gị into prayer ị na-akọmiti Biafra into prayer, into the hands of God. Ị na-aga n'ụzọ, ị na-eri nri, Chineke napụta anyị n'aka ekwensu. Chineke biko, Chukwu okike abịama Chineke kere ụwa. Chukwu na-adị m Chukwu okike abịama biko nụọrọ anyị ọgụ a na anyị enwerọ ike anyị ji anụ ọgụ a. Ọ na-anụ ya. ma ụmụ obere nwa for your information ị sị na ị nọ obodo oyibo na ị dịgo free na ihe a na-eme na ana biafra na igbo agbasarọ gị na ụmụ gị abụrụgo citizen na ụmụ gị in short na ị mụrụ ha n'obodo oyibo nke nwee nwego citizen permit ka i nwegodu nke aga ihe m na-agwa gị nne m na nna m geenụ ntị oge na-abịa ma ọ wụ na ụnụ akwụsiri ike na ekpere defeat ekwensu na ndị otu ya Oge na-abịa, ndị ọcha, ọ kwa ị fụ ndị a na-achanị, a na-enwu bobobobobobo. Chineke emepe gị mkpụrụ obi ha. Ị maa na obi ha dị critical, dị wicked ka nke ekwensu. Oge na-abịa e wee sị ndị isi ojii si na Naịjirịa ma Biafra onye ọwụna ụna. Mgbe a tụtụrụ ụmụ Biafra ana Biafra niile, Chineke ekwena ihe ọjọọ. kedu ebe ị ga-ana kedu ebe ị ga-agbapụ ị gbarakwa jekwa country ọzọ oge na-abịa ndị country iche iche ebido na-achụ achụ ndị ojii na-achụ ma ndị ndị biafra ma ndị naijiria eziokwu ka m gwa ụnụ eziokwu ka chineke sị m gwa ụnụ and a chọọ ịchụ o nwere ihe onye a ga-eji wee naa so ọ ka mma ka anyị jiri ekpere weta ike nke chukwu okike abiama wee merie ekwensu anyị merie ekwensu anyị merie ha na mmụọ merie ha na mmadụ merie ha na oke ohimiri merie ha na ana mmụọ merie ha na burial ground merie ha ebe ọbụla ha nọrọ weta ekpere anyị merie ha ike ha niile ada mba site n'ọbara yahoshua

amen and amen ndị niile a na-ebu ụmụnne ha agha na ana biafra chukwu okike abiama sị m gwa ụnụ wepụ aka enwe n'ofe because na ya ga-eme unu ihe unu ga-regret na ya nwa wụ chineke kere gị na ọ chọọ inye gị punishment na ya agaghị ene anya azụ gụkwanụ akwụkwọ nsọ ka unu fụ ihe chineke nna mere n'ụwa see o nwere ihe mmadụ ga-eji wee deceive m gbasara ma chineke ọ na-emekwa exist ka ọ mere exist no enwere m encounter with him direct ama m na chineke nọ ama m na chukwu okike abiama na ọ nọ ya na ndị ọnyanwa bụ everything ihe m na-ayọ ụnụ ihe m na-asị ụnụ ewenyena aka agha wenye aka na ụnụ ga-anụ agha ọzọ ụnụ anwana ya mana any one of them batara na territory nyanwa chukwu okike abịama na ya ga-emake sure na ya jiri ọkụ wee repịa ya o ji ọkụ ere ya na ya ga-egburi ha niile na ọ chukwu okike ahụ chukwu okike abịama gwa ya onye nke ka e- o- ụmụ ekwensu niile a na cross boundary na-abata ha ga-anwụ ekpere m bụ ndị niile chineke use na-eyuzu wee na-echekwawa ana biafra chineke nna chineke ọkpara chukwu okike abịama ayịyọ ka m na-ayọ gị papa m gbaghara anyị mmehie na ana biafra anyị emehiego gị ana gbaghara nwa gị nwoke bụ nnamdi kanu gbaghara ya ụzọ ọbụla o si wee mehie kwuhie jehie gbaghara ya Papa, biko, napụta ụmụ Igbo na aka ekwensu, napụta Nnamdi Kanu na aka ekwensu, napụta ana Biafra na aka ekwensu. Na plan ekwensu agaghị astand na Biafra land. Ndị a niile ị na-eyuzu wee na-echedo ụmụ Biafra alarụ teta n'udo papa nye ha ike ekwena ka egbe ndị iro gbuo ha and ekwena ka ha succeed igbu ha were ndị mmụọ ozi tinye n'etiti ha ka ndị mmụọ ozi soro wee na-anụ agha ha wee na-egburu ụmụ ekwensu ebe ọbụla ha nọrọ wee na-egburu ha n'ụtụtụ na-egburu ha n'ehihie na-egburu ha n'abalị gbuo ụmụ ekwensu ọ bụrụ that na ụmụ igbo so wee na-eje agha a na ha dị 10 were ndị mmụọ ozi tinyere ha ka ha wụrụ million so that ka ndị mmụọ ozi nye aka tinye aka ka e gbusisi ndị a bịara igbu ụmụ igbo ihe a bịara ino ana biafra ka ka ha norie ha niile n'aha aha Chukwu Okike Abịama na ọkpara ya na nke mmụọ nsọ ka m ji ekwu okwu biko yes ike niile nke na-ebu agha na ana Biafra ebe ọbụla ụnụ anọrọ ọnwụ ya chụwa ha chụwa ha mmaji kwuru mmaji ka ha na-aṅụ ọbara ha na-aṅụ ọbara ụmụ ha na-aṅụ ọbara di ha na-aṅụ ọbara nwunye ha na ebumnuche ekwensu agaghị emezu na ana biafra ebumnuche ekwensu agaghị emezu na ana biafra ọ bụ site na ọbara ọkpara nke chukwu okike abịama nke nwụrụ ọnwụ n'elu obe ka m ji wee na-ekwubi okwu chineke nna chukwu okike abịama chineke ọkpara na nke mmụọ nsọ nna m ị sị m na ọgbụgba ndụ mụ na gị wụ otu a na onye m gọziri n'ime ya nwee ngọzi onye m bụrụ ọnụ nwere abụmọnụ ọ ngịnwa gwara m ya and since m na-agọzi ndị mmadụ ngọzi na-eso since m na-abụkwa ha ọnụ bụ ndị ọjọọ a na-eji isi ha eburu ihe ọjọọ m bịa na-akpọkwu gị nna m sị gị biko na agha a, mụ nwa nwa atụrụ gị nwa oru gị ana m alarụla ihe m na-echekasị na-echegbu echegbu onwe m bụ ihe gbasara biafra papa biko bịa gosi ekwensu ihe i ji wụrụ chineke na elu ụwa war broke out in heaven i meriri ekwensu the same thing ọ na ọ ọ na-eme n'elu ụwa i meriri ya and ị ga-emerikwa ya ọzọ ọ bịara before feelie na egbuona ụmụ igbo this time around anyị egbusichana ha ha nwụchana anwụ ọnwụ ya bụrụ nke ha enwebe m time ndị a sị na ha nọ n'isi oche m nwee time unu m kwubie okwu ebe ahụ unu nọ. nsogbu adịrọ unu ga-adị ndụ jiri anya unu fụ ihe unu mere onwe unu nnamdi nwanne m nwoke nnamdi

ekwensu ị gaghị anara chineke land ya ọ asị asị gị ị ga-anwụ ọkwa chineke nwe onye hapụ gị dowe gị ndụ sị na e- e- hapụ gị ị na-akpa mkpakpa niile oge ruo n- ị ị ga-anwụrịrị De- i said devil you must die i don't have business with any human being i don't have business with any any man or any woman but i have business with you lucifer you know i'm not your property

ị banye n'ụgbọelu ụgbọelu egbuo gị ekwensu gị na ezinụlọ gị ị banye n'ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri egbuo gị ngị gị na ndị otu gị ndị niile a na-akpara ụmụ biafra nkata ị banye na ụgbọala ụgbọala egbuo gị ụzọ niile unu si abịa ya bụ ije n'ala igbo na-egbusisi ụmụ igbo unu na-abịazi n'ụzọ ka moto unu ga-ekpugbu unu ekwubie m okwu because awụ m mkpụrụ anya nke chineke ọ sị i am the apple of his eye nwa ya nwaanyị ka m bụ yes lucifer i am talking to you you have no place on this earth this earth belongs to chukwu okike abịama yahweh yahweh

Hallelujah. Amen. And amen. Hulai, hulai, hulai, hulai. Lai, lai, san, la, lai, kai, dar, lai, wa, lai. Lele, ke, si, la, tua, kare, de, le, ye. Lolo, su, le, di, ya, korandai, ma, hua, kai, le, ye, si.

papa nke a ezugo ezugo o zugo papa o zugo ka m nwere onwe m hmm. thank you papa chukwu okike abịama onye kere eluigwe na ụwa niile eze ndị eze onye ike ya ka I will do that, Papa. I will release ndị mmụọ ozi ga-eje ala Igbo. I will release them there. They will go. Ala Igbo ka m na-esend ha ka ha jewe ugwu. Ebe m chọdị ka ndị mmụọ ozi jee bụ ebe a ndị sị na ha na-achị achị nọ. Ka ha jee kụrie ha. ọkpọ n'ụwa niile na mkpamkpa dawa na naijiria mana nwayọọ nwayọọ ka anyị ga-eji wee mee ihe a yes agaghị asucceed na ha na mba oge ruo papa ị gwa m ebe m na-asị ha ha jee mana ije n'ala igbo jee chekwawa ala igbo already ekwubiene m okwu ndị mmụọ ozi ga-eje n'ala igbo joinia ụmụ biafra wee chedo ala biafra ha niile bịa ha ga-anwụ ha niile bịa ha ga-anwụ ndị ọjọọ niile ma ndị ọjọọ niile nọ n'ime obodo a chineke ga-efopụcha ha ofu ofu yes Satan the devil, I say, get you behind me. chineke chukwu okike abịama kpọọ gị ọkụ buru ngwongwo gị pụọ ozugbo ozugbo chineke kpọọ gị ọkụ akwa gịnị ka ị na-ebe ị na-ebe akwa sị gịnị ka ị mere m ọ na ị mara onye m bụ ị ma na onye m bụ na m anọrọ m onwe m ka ị chọrọ m okwu chineke apịagbuwene gị onye nwego gị ị che na ụmụ ụmụ ụmụ biafra enwerọ mmadụ anyị atụkwasịrọ ndị ọcha obi maka na chineke ya-eme ihe ọ ga-eji wee mere chineke nwe onye ọcha na onwe ya onye ọcha ka ibi ya ọ ga-eme ihe o ji bụrụ chineke mgbe chineke ga-eji wee pịawa onye- pịawa ihe ịtarịsị ha binye n'ime okwu a ngị nwa wee ekwensu ị gbara n'ọtọ na-agagharị Yay. na m ma na ị naghị alike ịba na my trouble Satan I am the only one woman. Sọsọ m nwa nwaanyị onye nwere ike ịsụ asụsụ ị na-anụ. Fake juru ebe niile a sụọ ya barakata barakata barakata barakata e were ya deceive ndị mmadụ ma na chọọchị ma na everywhere. mana m sụọ nke m nke m na-adị iche maka na chineke nyere m ya bụ asụsụ onye a bụ ihe m gụtara na yunivesiti anamụ lekuki siti ladandahi akai na ndị si akpụ ala na-ewere my video na-eje enyecha ndị isi ha ka ha na-atranslate ihe m na-asụ oh my god mgbanụ a translate ta ha ghọta na ihe chineke na-agwa ha na a sị a hapụ ụmụ biafra ka ha naa ndị chọrọ ife chineke a hapụ ha ka ha naa ehe ha jee kọwawa a ga-ama ihe m sụrụ die nke today ka ha kọwawara ya ụwa tata ị nwere right ịsị m na nkwuchi ihe niile mụ asụna ya bụ mụ asụzina asụsụ a ị na-ayị ara ị na-ayịbu ara before unu niile ma na occult unu ma na shrine unu ma na anywhere bụna unu unu enwere right ịsị mụ asụna asụsụ a chineke tinyere m ma ime tinye m n'ọnụ na ọ na-emebiri unu ihe very soon aga m eme ya ọ wụrụ fu- fu- full video the whole world ka chineke ga-eji ya wee gwa okwu ha gechazịa ya ha maa ihe chukwu kwuru thank you papa o bi n'igwe nke asaa

ọbara yahushua ka m ji wee kpuchie onwe m kpuchie ezinụlọ m kpuchie ana biafra kpuchie ụmụ biafra niile ndị kwetara na chukwu okike abịama ndị kwetara na eziokwu were ọbara ọbara yahushua ọbara ọbara ọbara yahushua wee kpuchie ha were ọbara yahushua nye ha ha na-aṅụ ṅụọ ya ha ṅụrụ mmiri ndụ hallelujah amen and amen